ee eh, igbo bụ igbo igbo ndị ọma njem ọnụ asị m nke onye chi ya zelu tata anụnwa onye mụ na ya naabọ nọ bụ obele nwa a na-akpọ Peculiar ee eh? elo kpogoro m ọmịrị ma kafia mma gịnị ifechukwu mmejima bịa o nwe ihe na-emenụ nchọ ka m draw attention unu ebe a

mpa nwa anụnwa mpa ya biological father ya this is a girl of nine years biological father ya lalị ya iru na azụ ị na-ege ntị lawa ọ lalị ya n'ọtụ laa ya n'ike nsị wee lasịa nwa nwa agbara ọsọ jee nyụọ nsị ọkụ nke a abụlọ izizi ọ bụlọ nke abụọ then nwunye ya wee jee rịpọtụọ na polisi ihe di ya mee then ka ha rịpọtụzi na polisi ndị be di ya wee bịa wee jinjaba nwaanyị a wee sị ya na o nwe ihe mee nwa fa nwoke na fa ya eme ya ife na-egekwa ntị then nna m kere afa ya toshiba then a friend na-aza toshiba wee dee m wee kọntaktịa m na WhatsApp mbụ my friend bụ Isoko then I wee soro wee jee police station tata kịta kịta ka ihe a na-eme then I ruo police station mpa mpa nnukwu mpa mụta mpa onye anụnwa with ụmụnne ya nọdụ ebe a threatenbe mụnwa sịba ka onye kpọọ m na phone na ọ n'ihe abụrọ family matter gwa izi osi eji tinye ọnụ na family matter ọ na-abụrọ family matter ka anyị na-etinye ọnụ now ọ na family matter ejide girl of nine years hey

na ama m fụ ego ya eji na-akwụrụ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ na ama m fụzikwa ego ya eji wee na-eli nri o nwelọ ihe the woman na-alụ ọ ya ka m ji asị ndị mmadụ learn before you marry maka ọ bụrụ na o nwee ebe i si afụ nwaja ya ego ama eji gị na-eme ihe akaja na ebe a chọ iji mma gbujie ya aka sadoro aka ya na ebe di ya chọọ iji mma gbujie ya aka anụ aka ya efu kịta ngwa chikie ọjala ọgụ fụ nkịta gbuo ọ fụ mmadụ o bee ya isi ọ bụrụ na nwoke mụtalụ nwa nwa ya dị nine years na ọ ya ala nwa ya n'ike nsị laa ya n'ọtụ onye ma ihe o mego ụmụazị niile bi na yard a onye mago ihe o mee ụmụazị niile bi n'ogbe a ee ihe ọ bụgodu na a sị na court etekili ya serious this girl grow up oga your life have finish ma mpa unu nọ na police station na-abalụ m mba ihe nji wee gba unu nkịtị bụ na anọ na police station ka ọ yala ịdị ka m bịa police station bịa nụba ọgụ mana i pe mpe i just want to create awareness sharelụ m this video maka a sị na fa ya-egbu this woman ma fapụta ị ghọtago unu nụtaghala unu nụtaghala nwaanyị family fa na-ejila ego onye akụ ya na-asuppress fa na-eme ya ihe akaja

ịghọtago nke a nsogbu adịrọgodu nọ na ihe njikere tibegoro awareness a bụ to Zeus family ka unu ma na o nwe matter anyị ji n'aka ịghọtago mụnwa mma alapụla okwu a ka okwu a die like that onye ọbụla onye ọbụla ndị be di ya si wee kwado onye ọbụla unu si wee kwado adị m ready onye ọbụla i si wee ọkachasị nwa ope nkụ anwụ na-esi m anya ị ma na e, ọ dị ka nta ga-arụ n'anya eh? nkụ na isi di ya deba deba okay ọkwa ọ na-akụ ije aja ndị ọ na-ere ekwuyi ekwunye si na-anụ onye ala in the name of husband nwanne m kọpụtara ọkụ na akpọna m onye ebee ka ebu ka ebe ọ na Nawfia ka ebe ọ na Eziakpaka ndị Nawfia malụ na ihe unu ya-emelụ nwanne unu nwaanyị maọbụ unu abịa kpọpụ ya ebe afụ onye ji mma alị ya na-erepu erepu ihe chiki godo obi nke a bụrụkwa the first time ịla nwa ahụ ka ị fụ na ọ dị ka ọ laba ya from 8 years ife ike anụ usu nwa m sendịelu gị foto ya na WhatsApp ị gbọọ nni ị fụ ọtụ ya ị fụ na o bogo nwa forever mark ị fụ na o mego nwa ihe akaja jee ka ị nụ ọnụ from ndị neighbour Yes. Im dey beat am, abi no dey beat am. Im dey beat am, every even Saturday I not sleep.